ndị be anyị mma mma nụ ọ ka bụkwa na onye ije midia ya bụ ndị a na-ahụ maka ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ Ifeanyi Nwosu Igbo Academy a sị ka anyị sị ụnụ afọ ọfụọ ọma ọ ga-adịla onye ọbụla na mma nke a bụ ihe ngosi izizi bụ nke anyị na-eme site n'ụlọ ọrụ anyị ya bụ studio anyị n'olu bekee mana ihe nke tata ji wee pụọ iche bụ na o nwere ozigbote onye ọbịa bụrụ nwata akwụkwọ nke anyị nwere n'ụbọchị nke tata ọ ga-amasị m ka anyị nabatakene ya wee malụ ka o si wee kwado malụzienụ gịnị malụ onye ọ bụ Eh, nne biko gwakene anyị onye ị bụ ndị be anyị ekene m unu aha m bụ oriakụ elizabeth njiga ọ dị mma oriakụ elizabeth njiga onye ebe ka ị bụ abụ m onye ikot ekpene akwa ibom mana di m bụ maazị chukwuemeka njiga Um Ọ bụ onye Ọka-Etiti na Anambra State. Ọ dị mma, ụnụ anụgo na ọ bụ onye Ikot Ekpene na Akwa Ibom na di ya bụ onye Ọka-Etiti. Um Ọ ga-amasị m, kedu ihe mere i ji wee nwee mmasị ịmụta asụsụ Igbo? Achọrọ m ịmụta asụsụ Igbo maka di m bụ onye Igbo. Ọ dị mma, um ị sị na ị chọrọ ịmụta asụsụ Igbo maka na di gị bụ onye Igbo. Kedu mgbe i bidoro wee bịaba na Ifeanyi Nwosu Igbo Academy a? Abịara m two weeks gara aga. Ọ dị mma em ọ sị na ọ bịara two weeks gara aga ya bụ na ọ malitere sonyebere anyị izu ụka abụọ gara aga em ndị be anyị ụnụ anụgonụ nwantị nke nwanne anyị nwaanyị tụnyere anyị na ọ bụ onye akwa ibom mana ihe ndị igbo na-eme na-amasị ya o wee bụrụ na ọ daba na ọ bụ onye igbo na-anụ ya o wee sizie ọnwụ na ọ ga-amụta asụsụ igbo em ọ ga-amasị m ka anyị nenekene ya nnene akwụkwọ ole ma ole ebe ọ bụ na o sonyere anyị izu ụka abụọ gara aga nne biko Kedu ihe a na-akpọ house n'Igbo? Ụlọ. A na-akpọ house ụlọ. Ị nwere ike iji ya bụ house wee mee okwu abụọ ma ọ bụ atọ? Mm, ụlọ bụ ebe mmadụ ka ibi. Ụlọ bụ ebe mmadụ na-ebi ma ọ bụ ụlọ bụ ebe mmadụ bi. Okay. Ọ dị mma. Kedu ihe a na-akpọ hospital n'Igbo? Ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ. Ụlọ ọgwụ, I nwere ike iji ya bụ ụlọ ọgwụ wee mepụta ofu okwu ma ọ bụ abụọ? Mm, ụlọ ọgwụ bụ ebe mmadụ ga-aga to get treatment. ebe mmadụ ga-aga to get treatment em abịa n'Igbo ife ọ pụtara bụ na ụlọ ọgwụ bụ ebe ndị arụ na-adịghị ga-aga wee nwere onwe ha ma ọ bụ ịsị ụlọ ọgwụ bụ ebe ndị ọrịa na-aga ngwa kwuo ya

ụmụntakịrị em ọ dị mma kedu ihe a na-akpọ bottle n'Igbo ololo em, manụ em, Ma ọ bụ- kara ma ọ bụ karama kalama ee ololo ma ọ bụ kalama em ka anyị jụkwa gị ihe ọzọ kedu ihe a na-akpọ school n'Igbo ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ em ị nwere ike iji ụlọ akwụkwọ wee mepụta ofu okwu ma ọ bụ nke ọzọ Mm, well, ụlọ akwụkwọ bụ ebe ka mmadụ go to learn. That's where they go to learn. ebe ka mmadụ go to learn ụnụ anụghị ya ya bụ ebe ndị mmadụ na-aga wee na-amụ akwụkwọ em kedu ihe a na-akpọ 20 n'olu Igbo 20 bụ iri abụọ iri abụọ iri abụọ em kedu ihe a na-akpọ 12 n'Igbo Iri na abụọ bi twelve. Iri na abụọ bụ twelve. Iri abụọ bi twenty. Iri abụọ bụ. Bụ twenty. Iri abụọ bụ twenty. Iri na abụọ bụ twelve. iri abụọ bụ 20 iri na abụọ bụ 12 em ndị be anyị em a sị na ọ bụghị na-ekwuka bụ na-anụka ọ ga-amasị m ka anyị chịkọta ya ebe a ka anyị rapụ inyebezi nwata akwụkwọ anyị a nsogbu naanị izu ụka abụọ ka ọ nọgoro n'Ifeanyị Nwosu Igbo Academy ihe tọkarịsịrị m bụ na ọ bụghị onye Igbo na ọ bụ onye Akwa Ibom di ya bụrụ onye Igbo o wee si ọnwụ na ọ ga-amarịrị ya bụ gịnị na ọ ga-amarịrị asụsụ Igbo ee nne ọ ga-amasị m ka ị naruo n'ụlọ be gị ị gbaa mbọ ka di gị na-asụrụ gị Igbo ka o wee nyere gị aka ịmụta ya bụ Igbo nke ọma hmm? ndị mmụọ ozi ga-atapịrị gị ama m na enego m gị anya fụ na gị na ife na-anụ ugbu a ndị mmụọ ozi ga-atapịrị ya dịka m si wee kwu eh, na nchịkọta nne kedu ndụmọdụ ya bụ advice ị na-enye ndị mmadụ mm, well I want um, achọrọ m ka um, parents to allow your children ụmụntakịrị to come and learn asụsụ Igbo maka asụsụ Igbo ọ dị mma maka asụsụ Igbo is our identity um, Asụsụ Igbo is good. Em, ndị be anyị anyị ekenego nwanne anyị nwaanyị bịara na ụlọ akwụkwọ anyị na n'ụlọ ọrụ anyị n'ụbọchị nke tata o wee bụrụ ihe ihere na onye Akwa Ibom na-adụzi ndị igbo ọdụ ịsụ asụsụ ha a sịkwa na m eh, ofu mkpụrụ okwu ezugoro onye ma ihe ime gịnị ịma ihe ọ bụghị na ekwuka bụ gịnị ọ bụghị na ekwuka bụ na anụka kpụ mbụ inu ndị igbo ka anyị jisie ike sụba asụsụ anyị maka na gịnị asụsụ igbo amaka cheta na onye ka na-ewetara unu ozi a bụ mụ onwe m maazị Ifeanyị Nwosu ọ bụrụzie na ihe anyị na-eme na-amasị gị i nee anya na onyonyo ị hụ ebe anyị nọ na Amuwo Odofin Lagos ndewo maazị Ifeanyị na travel